Ndị Igbo ụmụnne m ekene m unu unu na-ele anya n'ihe onyonyo unu afụ nwaada anyị a na-ewu lọlọ Nneka Chimezie nke jekwanụ Sokoto je fụ nwanne anyị nwoke na mkpụrụ ụbọchị ole na ole gara aga ọ sị na mgbe ọ fụ maazị Nnamdi Kanu na ahụ dị ya mma maazị Nnamdi Kanu obi dịkwana ya mma ka ndị Igbo ụmụ nwanne anyị si abịa afụ ya ọ sịkwa na maazị Nnamdi Kanu ziri ya ọtụtụ ozi ya zie ndị Igbo ọ sị o nwere ọtụtụ ihe o kwuru ebe a nke ụfọdụ na-ekwukwa na ụfọdụ ihe nwaanyị a na-ekwu na ọ dị ka ụfọdụ o tinyere nnu na ose tinyekwa ogiri ụfọdụkwa na-asị na-asị na ihe niile o kwuru ebe a bụ ihe Nnamdi Kanu gwara ya mana ụfọdụ ekweteghị na ọ dị ka o nwe ihe ụfọdụ ihe o tinyechara mma hapụ unu na ihe onyonyo a tekwara aka beti wetuo unu ntị ana ka unu gee unu ga-amụtakwanụ ọtụtụ ihe na ihe onyonyo a biko geenụ ya ka m mara ebumnobi unu. Mgbe unu nenechara ihe onyonyo, unu amarụzie, were ile unu gụọ eze unu ọnụ ngwa unu amarụ ma o tinyere ose na ogiri na yabasị ka ụfọdụ si ekwu. Ndewonụ.
m ọnụ ọ bụrụ na m abụdịghị onye igbo ama m ihe m ga-eme onwe unu ana m asị onye biri ibe ya biri ise maka na onye biri ibe ya biri elu ụwa dịrị anyị na mma ịghọtago lọlọ Nneka Chimezie ee ị gala ya bụ mba i fele ya bụ okpukpu mmiri asaa iyi asaa agbara asaa bandit asaa terrorist asaa i fechaa ihe ndị a niile n'elu fegaa na steeti sokoto bụkwa ebe ị gara hụ maazị Nnamdi Kanu na mbụ kedu ka ọ dị Em, nke mbụ bụ na ana m ekene olisa ka anyị si wee gaa ije ahụ bata gaa ya ọfụma n'udo na ọṅụ it was a, a very smooth ride anyị fụrụ maazị Nnamdi Kanu maazị dị mma em, ịma na afụrụ m ya oge ọ nọ n'ụlọ ikpe Mm, oge ọ bịara ụlọ ikpe mgbe ọ nọ na DSS kịta ka anyị ka ma na maazị mara mma okorobịa ahụ dị ya mma ọ na-amụke na-amụ sọ amụ ịma na ọ bụkwa onye amụ hapụ iwe wepụ ya onye a bụkwa onye amụ onye a bụ onye nganga onye a bụ onye na-akpa mmadụ so oge ọ fụrụ m obi bụ ya sọ aṅụrị amadị m ka o si wee mata ihe m na-eme wee kenee m na ọrụ m na-arụ sị anyị jisi ike um, anyị wee ndị anyị na ya so gaa ije bụ eze Eri in fact ọ eze Eri chịrị m na his entourage anyị ji hmm. wee gaa ije anụnwa unu lekwana anya n'ihe ndị m send unu ga-ahụ ya mụọ eze Eri bịakwa kpee ekpere um, amadị m how spiritual that um, eri kingdom dị um, ha na-eme more of ikpe ekpere ọ bụdịghị ikwu okwu dị aṅa ọ bịa kpee ekpere wee sị na chukwu ndị igbo ga-edunata Nnamdi Kanu na ọ bụ ihe ya ji wee bịa ka ya sị ya jisi ike na anyị fụrụ ihe ọ na-eme na ihe ọ na-eme dị anyị mma anyị na eze ndị igbo na sokotokwa kpọtakwa entourage ya in fact igbo dị mma e mee ndị igbo a sị igbo afụrọ onwe ha n'anya igbo adịghị enyere onwe ha aka ha riwa nsị ọnụ ihe a bụcha ndị a zụrụ na Lagos bịazie na-emezi omume bute omume ndị obodo a na ndị a zụ n'ugwu awụsa nwafọ igbo bụ nwafọ igbo a zụ n'ala igbo ṅụju mmiri ara afọ na-eme ọ tabiri o nye nwanne na- na-enyere nwanne ya aka ihe eji mara ndị igbo wụ inye aka ndị a wee moto ruru 6 pụtasịa bịa buru anyị ma eze ndị igbo na sokoto eh, no ọha na eze president na sokoto eh, onye isi ndị igbo na na anambra eh, onye isi ndị igbo anambra onye isi ndị igbo enugwu ha ncha the whole state onye isi ha bịara ọha na eze bịa a kpọpụtasịa ma ndị past ones moto ha ka eji kwọrọ anyị gaa anyị gasịa ha pụtakwa gaa nye anyị nri kwọrọkwa anyị kwọkwa anyị n'airport you know enweghị m any stress ịchọwa taxi ma ọ wụ anything so o doo gị anya na ọgụ a na-alụ wụkwa that spirit eji na-alụ ya um, anyị wee fụ maazị obi tọọ maazị ụtọ m jụọ ya ụfọdụ ajụjụ m sị ya zie m ozi ajụjụ m jụrụ ya bụ ọtụtụ ihe na-agbagwoju ndị mmadụ anya na-efegharị n'iru akwụkwọ anyị amarọ nke bụ nke sokwa agbagwoju m anya nke mbụ m jụrụ ya sị ya biko kedu ndị anyị na-eso eso kedu ndị awụọ m onye ipob abụọ m onye esn mana onye ọbụla bụ onye igbo sị na ihe ndị ipob na-eme ọ nọghọ akwado ma ọ bụ sị ya akwadoghị bụ asị m wụ otu na ndị kwadoronụ maka ihe ha na okwu ha na-ekwu gbasara ọnọdụ Igbo bụ eziokwu and eh, sọsọ ihe mụwa nwere ike ime wụ isonye n'ụzọ m nwere ike na-etinye ọnụ and ito ha ka ọtụtụ ndị Igbo si na-eme m asị ya biko kedu ndị bụzi ndị otu gị ọ bụ ndị otu Simon Ekpa hmm. ka ọ bụ DOS kedu ndị Igbo ga-elegara anya tata ọ sị m na ọ dos Mm. na dos bụ ipob a fụrụ anya tata na ọ ya nwa hiwere dos ọkwa ya nwa bụrụ onye isi dos m sị ya biko keezi ihe kpatara i ji wee nwesịa dos oge ị bara na nga ị pụta kwuo sị onye ga na onye a ga na-ege ntị bụ simon ekpa ebe i nwere dos ọ sị m n'oge ya gara ebe anwa ya na nwa amadi ahụ dị ebe ahụ ka onye otu mara okwu ekwu sọsọ ihe ya gwara ya awụ ya kwubu okwu n'igwe okwu were gbasawa okwu na ya enyedịkwa ya onye isi ya bụ Simon Ekpa maazị Nnamdi Kanu sị na ihe ya gwa Simon Ekpa bụ ebe o nwere olu nkwuwa okwu ya sị ya were igwe okwu ọ wụ naanị ofu onye na-agbasa ozi n'igwe okwu ndị a ọtụtụ ndị na-agbasa ya wee sị ya ngwa ebe ọ nọ n'ebe ahụ ọ nọ ya were igwe okwu gbasawa okwu na ọ na-ama anụhụ na mgbe ya fụrụ na ọkụ eri ọ bụzi ihe a na-ekwu ka a na-eme ya gwakwa ndị mmadụ onye esokwala ihe onye a na-ekwu na ọ bụdị ihe e kwuru ka ọ na-eme anụrụ m anụrụ m mgbe ọ sị ya kwube nụkwazie mgbe ọ pụtara sị na ihe a abụghịkwa ihe a sị mebe mgbe sị ya okay ọ dị mma e nwekwa ndị otu dịkwa iche iche kịta na-afapute nna afụma ihe dịka avid rising sun ọ dịkata ha na-ede akwụkwọ na-ekwu okwu dịzi ka gị na ha ọ na-arụ maka na m na onye isi ndị avid ma ọfụma dị mma okwu ya sị ya kedị ihe o jizi dịka a kpọchapụziri ndị dos nwanụ bụ ndị na ọdụ ka ndị otu a kwụ ndị isi o mepe ọnụ sị m na ọtụtụ compromise gị wee sị okay a compromise ya ọ bụzi otu gị na ahụ ga-ereprezentị ọ wụ i cheghị na ọ ga-aka mma otu unu batara fil e na-enwe ka o si dị unu ahazie ha karịa ịwakpụtazi n'etiti na-ekewa ọfụma ọfụma ajụkwara m nwanne ya nwoke ajụjụ a m jikwa ya sị ya na ụmụnne ya na-emebi ihe na ọ makwa ihe ụmụnne ya na-eme na ụmụnne ya na-emebi ihe na ị mara na okwu bịa ọ na-ede ka kerozin enweghị onye ụjọ ga-ekwe pụta kwuo ọ na-ede o degidezi ihe ahụ mgbe ọ ga-ejezi o je kpitikpiti m sị ya na ihe ụmụnne gị ga-eme ga-enutu gị m sị ya lee ụwazi ike tata ema sị na igbo anaghị enweghị eze igbo ọdachi igbo enyi ha ahụ i nwekwa ike ịpụta ugbu a na-asị ị wụ onye isi igbo gburugburu enweghị onye ga-adọkwa gị n'akwa enweghị ga-akụ gị ihe mana ọ mgbe maka na ya amaghị igbo nke ị wụ gburugburu ya ọ mgbe ị kpọzi oku a mara ndị ga-aza gị na nwanne na m sị ya na ọnọdụ gị ugbu a na-abụkwa igbo ọ bụrụ ezinụlọ gị o. na ị na-ede ede bụ igbo na emeghala ihe a na-afụtazi ya sị ihe ezinụlọ m sị ya nna m ị dịgokwa nnukwu arụ kịta ụmụnne gị ama ebunwu ihe dị na gị ị wụzi property ndị igbo kịta nya ka ị hụrụ eze eri ji hapụga nwoke ahụ ada apụ apụ anyhow mụ nwa nọ ebe a wụ very private person na-emere onwe m ihe mana ọ maka gị ka m na-eji hapụga be m na-agbagharị onye ọbụla na-agbagharị ọ wụ maka igbo ị ga-agwa ụmụnne gị ka ha ga-enyere gị aka dịka ụmụnne mana ha nọcha dịka ha nwere authority olu ikwu okwu na-erepresent ndị otu gị ọ ha na-agbachapụzi otu a gbachapụ ka ọ wụrụ ha nọ n'isi maka na ị wụ nwanne ha ọ ga-emebiri gị ihe m sị were Uwazuruike mana na-enwegwe m Uwazuruike na-etu etu etu a dịka nke bụkwa onye otu ya na lee ebe ọ nọ m sị ya ị ma ihe igbo ji eso gị ọ sị m mba m sị ya integrity igbo kwetere na integrity gị ka kwụ ọtọ na ị gwala anyị na anyị na-anụ olu gị mgbe ị na-eti mkpu akwa ị gaa na court sị na ị gaghị esi ebe a pụta ejighị biafra anyị nwa nọzikwa n'ezi na-ehu ya aja na-agba mbọ ole anyị nwere ike ịhụ na anyị nyekwere gị aka ka ị weta nya wụ biafra ụmụnne gị nọ n'ezi na-agbara wing nke ha ji gị achụ ego agwa m ya komkom ha ji gị hmm. efere ego ebe a efere ego ebe a efere ego ebe a ọ na-apịtọkwa aha gị ị ga-agwa ụmụnne gị ha nọcha ha bịa ebe a ha tọgbọ onwe ha ebe a nyere gị aka ha ga-enye gị dịka ụmụnne ha ga-apụtago nyere gị aka enye idide ha m sị na ọ bụrụkwa sọsọ gị bụ onye igbo nọ na Sokoto prison ahụ ụmụnne ha bịa ebe a tọọ ute nwanne gị nwoke ma nwanne gị nwaanyị a na-ekwugharị ihe a na igbo kwụsị iweta ego ugbu a na gị rekasha ebe a ha ga-enwezi ohere sef mgbe ji ọ ha nwere family mgbe ị ga-ama na ha nwere commitment mọ ya dọọ nwanne ya nwoke a na-akpọ Emmanuel aka na ntị o ji afa gị ana ego ọ pụtala ihe ị gwara ya ekwuru m ya ọ pụtaghị ọ- mana ọ pụtaghị ihe na- na- m sị ya na ọ na-ekwu n'okpuru n'okpuru n'okpuru ọ ga-adọda gị maka ndị iro nọ n'akụkụ na-achọ ihe a ga-eweta ndị niile a na-enye ya ego a na-etake record ụfọdụ ga na-etepụ ihe a na-etepụ anụla m ọtụtụ ịma na ọkwa ịma na otu a m nọ chi enwere onye na-ada akpọ m in fact e- enwere ọtụtụ ihe a na-agwa m agwachacha gị iwere uche ọ sị m sị ya "Ọ- eziokwu na nga ha sị gị nekwa nekwa nekwa mana ọnọdụ ịchọ ka isi before isi ebe a na-apụta na ị ga-aha ndụ ọ wụ ihe chere gị n'ihu ịgwa ha ha lakpue imeghe ọnụ gwa ndị igbo onye a ga na-eso na onye a ga na-enye ego kwụsị onye ọbụla ịdị na-ewere ego na-enye onye ahụ ị sị ọ wụ DOS gwa ndị mmadụ ha tiwe ego ebe ahụ a ga-eji take care of you mgbe ị bara na nga mbụ anyị ahụkwaghị ụmụnne gị ọkwa ndị otu gị ka igbo na-eso iji mee ife atụ enweghị ihe a na-ezozi ije aha anyị gara ọ wụ onye wetara ego ya hmm. enwere otu platform a kpọbatara m a na-atụ ego a na-achọ anyị yakọta Nnamdi Kanu a na-atụ ego m sị mba m kpọọ nwanne ya nke nọ obodo Igbo sị ya no ị nwere a nọkata ugbu a ofu onye asị ka e raise ego kpọrọ ndị mmadụ gafe onye a ndị be anyị na-egwu wayo ugbu a ka ndị na-agba mbọ ị hụ ndị be anyị n'obodo oyibo na-egwu chandum ee eh, ka ndị kpọrọ ahịa ụmụ anyị nwoke obi anyị ndị nọ n'obodo a na-egwu chandum ka ndị kpọrọ ahịa and ị mara na ihe dị na 419 na ha bụ ihe ọbụla ọ dị ka social media ihe ọbụla ị nwere ị nwere ike iji create content gị were create so anything nọ na ha nwere ike iconvert were ya gwuo wayo ha were ya gwuo Nnamdi Kanu wụ the hottest person e nwere ike iji kọpụta mmadụ ego kịta unu ga-apịchi otu a na-eme onye nọkata make a statement ya asị na-eweta ego weta ego a ga-enye ya a ga-asị na asị ya weta ego ka a zụta septo ise ego atụrụ ya 1 billion weta ego ka a zụta mozil ma lawyer ha nke a na-akpọ Aloy Ejimakor ihe ha ji ya eme wụ a nọkata na na-akpọ na-eme organize this guy nọ na jail so na ha achọghị ka ọ pụta A- a- a- ha achọghị ka ọ pụta onye a nọ na ha just na-akpagbu onye ahụ akpọ onye asị "Ah, ah, em- em- ma politician asị onye a lekwa ihe a na-eme ebute ego asị ya lekwa ihe a na-eme ebute ego n'aha Nnamdi Kanu n'aha ya m wee gwa nwanne ya nke nọ obodo m, ị hụrụ ihe a Ga- ga- ga- ịfatụ ihe a nwere ike ime onye a maka ndị igbo ihe a na-eche ị hụ ndị a na-enyesi unu ego a na-eche ka ọ pụta ihe ka ndị igbo gbanyere nwa amadi azụ is finished ihe ka jikwa ihe a wụ na anyị ka na-ekwu mmadụ dịka eze eri ịga o sendịrị ọ nnukwu ihe ka ọ bụ ndị ọchịchị ga-ama na igbo uche anyị ka dị ya mmadụ dịka m ịpụta na-akpagharị kwechi na-ekwu ha ga-ama na uche anyị ka dị ya ọ dịka mmadụ ọ dịka mmadụ pụta ka na-emegharị ahụ ndị niile a na-emegharị ahụ achọpụtazie na ọ dịka ọwụọla ahịa ezinụlọ onye ọbụla lakpuo obi ewu so nke na n'obi ebe ka nna gbafe anyị aga ije a dọọ nwanne gị nwoke nke na-ebe aka na ntị na nke nwaanyị hmm. nke nwaanyị ọkachasị otu o ji agbakasị ndị mmadụ akparị agwara m ya m sị nwanne gị nwaanyị na-akparị ndị mmadụ ịma ya nwanne ya nwaanyị nke ọkọ nke anyị na ya nọ ebe a oo ọ na na m bịara ebe a hapụ ihe m na-eme maka ọdịmma m ezinụlọ m na igbo ọ bụrụ onye ọ fụrụ ebe ọ dị ya ka onye ahụ ọ na-abịa ayọ ego ma ọ na-achọ favour ndị ya na ụgbọ na-enwe favour enwetago gị n'aka anyị niile na-etinye ndụ anyị Ọ- ọ- chika onye ọbụla ma ọnọdụ m- madam pinto tata na ihe ọbụla nwere ike imenụ n'ihi gị na otu m ji tigoro isi so biko wepụ ezinụlọ gị iso dos concentrate ịgwa anyị etinye isi ebe onye chi inye ego ọ gawa onye ya ndị a enwetụdata echizi ego ahụ enwe ya asa gị a ga-ama nwa onye ya ejide n'aka so that onye ọbụla na-agazi esi n'azụ ha maka enye gị ego a apụta gwa ndị igbo okwu nwanne ya pụta gwa ndị igbo okwu ndị igbo na-ege maka na ọ nwanne ya onye apụta ọ gwa lawyer pụta ọ gwa ndị igbo okwu anyị ege ntị the whole thing ha ji anwụ anyị ma dị a mana ndị m hụrụ na-esi ọnwụ na-epush ọ wụ ndị dos a kemgbe ihe a ji even ha nwa wụ ndị bu ụzọ tie mkpu simon ekpa mgbe lolo nneka chimezie Ọ dịghị ha na ha dialogue. ọ bụrụ ọ bụrụ nke eh, ịmapa nne nke ma ọ nne nke ma pa yes Oh. ọ ha nwa wụ ọ ya nwa wụ ndị ipob ị ma simon ekpa o ji o- o- o- o ji igwe okwu na-ekwu okwu nọkatazie gozie aha

ipob kwuo ee ee ee ee simon ekpa kwuo nke ya Ehe. ya ya kwe na aghọta ihe na-eme m wee gwasị ya sị ya na ihe a eruola ogo mpụta maka ndị n- ụnụ alụchaana ọgụ ugbu a na ndị amerịka na-ekwu a na-akpọ ụnụ ọnụ ọnụ ndị ala a akarịala ga-ede leta sọb- sọ- submit e, karịa ụmụ anyị a na-anwụ ee m sị ya maazị ndị mmadụ anwụkwala n'ihe a hmm. ọ wụ na ọ gị gburu ọ wụ unu gburu nwa bụ lolo nneka chime ga-eji blueprint ihe mege n'ụlọ mana mmadụ anwụọla ị nọzikwa at the point of not go no going back nke uwazuruike ka mma o mechara nke ya nara ego gara ụlọ lakpuo nke gị wee pụtara pụta anyị pụta pụta mmadụ anwụọ ihe ọbụla ndị Igbo megide mmadụ anwụọ nne gị na nna gị anwụọ hmm. ndị mmadụ nwere ike iso nne gị na nna gị ma ndị ụmụ ha ma ndị ọ wụ gị gburu ọ wụ ipob gburu mana ọ dị struggle ya a nọzi n'etiti mmiri agaghị alawa azụ mana ị ga-akpachara anya na ndị nọ gị n'akụkụ ma i wepụ ha kwụọ otu kụwara gị nsogbu adị ihe anyị bịa wụ mmadụ ka a kpọrọ a sị ya na a chọrọ ịkpọta ndị mmadụ onye were atụ onye igbo weta ego nga na nke ezi ọ sị m na m ga-esokwu na enwe ya m gara jee na-eme mother tongue day ịma ihe anyị na-eme mọda jee ha anyị gajide asị m achọrọ m na a na-aga ịhụ m sị okay m sara ifu na m na-akwado ya a sị m sonye ha nye m aka akara ekwentị onye na-ahazi ihe a m kpọọ nwoke wee sị m eziokwu na a na-ahazi inye ihe ahụ Tuesday m na-akpọzi ọ na-eme oteme oteme na m sị ya biko eji m ego m ji agbakwa ticket ọ wụ nọ nke adị m adị m ekwede ekwe mana maka na eze eze so ya a- ndị ahịa a sị ndị eze a na-ahazi ndị eze amana m na ọ ga-adịta ọ ga-akwalite ugwu ma ama m gburu ego m gbara achọdụ m pịtọ pịtọ pịtọ imetụ m na a na-ekwu ihe a a sị ndị eze na sọ ha ga-aga a ga-ewe m sị ya ka e wet- ọ na-ewetaghị ego ọzọ ka ezi ụdị arrangement dị ihe a o wee wụrụ na onye a wetara ego inye nwanne maazị mgbe ma ndị niile ọ kwesịrị ịhazi tụwụ ndị sị ha nwe ha ga unfortunately then ọzọ ndị onye nke haziri na mmụnwa ekwesịrị ndị eze kwesịrị ije ije a kwesịrị iru iri ọ sọsọ eze Eri gaziri ije m wee chụpagide that man jụbi ya ekwepụrụ m ekwepụ m sị ọ na-aga eji ihe a na nwa amadi a nọ na-ata ahụhụ ndị dịka anyị kwechiri ekwechi na ndị ọzọ nọ n'obodo oyibo na-ata ahụhụ onye na-aga onye ga-eji ego moto ya hara Ọ- is an organic thing IPOB wụ an organic thing awụ m their member ndị igbo na-awụ their member na-enye aka na-eti ọnụ hiri nne because ọ dị organic onye enwedo eziokwu na enwedo esi Nnamdị Kanu mere advert sị bịa sonye otu ha wụ onye nụ ọ banye onye chọrọ ịbanye so otu i ji hụrụ na ọ wụ orga- don't monetize it maka i monetize ha na the same people mee ya organic esokwu jee chọwa ego nke ha a dị aghọrị igbo aghọrị so mgbe anyị na-ekwuzi okwu ahụ ya sị m nye m sị ya ya sị m nye ya one example ebe ihe ego ka m sị ya ije na a bịara ugbu a na and ihe m ji kwe bụ onye work for the money nọ there the man na ọkụrọgbago ọkụrọgbada ego ole ka e weta 6 million 10 million ọkụrọgbago ọkụrọgbada m sị ya ị hụ the reason why onye chọọ ịbịa eleta gị mee ya announce onye chọọ ịbịa eleta gị onye ga-eji ego moto nọ na social media a kụwa aka ọ dụ mma were 100 naira data ya send ya ọ dị mma ndị isi isi ịhazie ihe nhazie ebe a ga-awụ pilgrim ndị igbo ga na-enute ivu na onye ga-eme ọ na-aga ya kpọrọ mmadụ 5 gbara ha ụgbọ ọ wụkwa organic otu ahụ ọ dị sana na ego eji eme nke a enwedị ike ịsị lekwa ihe a ga-eme ugbu a na ọ wụ na ihe niile na-aga through that your dos asị ego ga-akọ ọwashi ha kwuwara sị lekwa ihe a ga-eme before ị mara ihe na-eme and eh, ngụwa na handle na ya so it will be accounted for so ị ma bịa ị pụtagodu echi emena hotel statement of account ị mara ihe mere ego ị kwuo etinyekwela ego na akaụntụ onye ọbụla enyekwela onye ọbụla ego na-awụdụ onye dị otu onye dị otu a ị hụ ihe anyị na-eme akwụrụ and ebe ihe a si na-apụta wụ n'aka ụmụnne m and ọ maka ihe ihe ego a ka ha na ndị otu a ji na-ekeghị ekechi ebu nta ebu imo then ndị nọ nọ- nọ nọ na-anwụ na-anwụ ọ sị m lekwa ozi o ziri m ya sị m biko na m gwa ndị igbo na ndị otu wụ ndị otu ha awụ ndị dos Madam- Madam Nke a wụ Madam mbụ.
Pinto, Nke a achọ- wụ achọ- mbụ. achọ nke ikwugharịa ya ọzọ ọ sị ihe ọ gwara m bụ onye gwara gị maazị nnamdi kanu maka m jụrụ ya ele nke na-eme eme ele onye a na-eso eso ọ sị na ndị otu ya wụ dos ọ jụọ m onye- ọ kọọrọ m ahụ onye m si ama m ha o ebe nwere mgbe m chọkọta ndị ọzọ, ele ndị ụdọ ndị ipob ebe ka ha nọ ama m ụfọdụ mamapụ afọ ama m ya ya sị m na ọ dos ọzọ sị m owo biko na asị onye igbo ọbụla chọrọ ịbịa eletie gbaa plane enyena onye ọbụla ego ọ chọdị ma ana m eche na sọsọ ihe ọ needrọ from us wụ nkwado obi onye ọbụla sie ike ụjọ atụla onye ọbụla onye kwene anyị ejila ụjọ dara enwe n'elu anyị azọwụla ndụ maka na ihe anyị dị awụhụ ndụ onye ọbụla nye aka ọ ihe ọ chọrọ and ọ ya ka o ji chọọ ọ chọrọ ịghọta ma igbo ọ na-alụrụ ọgụ kwadokwe ya really ọ dịka ihe o ji sị bịa letewenụ m na sokoto prison biko m na-ayọ ụmụ igbo ebe ọbụla ị nọ i nwee ego ị wụrụ nnukwu ọgaranya ị chọọ ka afụ gị anya dịka ọta m onye nke wetara ego ka akpọta mmadụ from ihe m na-aghọta ọ wụ na 10 million ahụ 600,000 naira kpọganwuru mmadụ

ị hụrụ ihe o ji dị mkpa na a ga-ahachi ya ahachi so m na-agwa ụmụ igbo ụnụ akpọla aloy ejimakor jụọ ya esi ya aga ụnụ akpọla onye a mba chọwanụ ndị uh, ndị otu ya nche nye nkwado ọha ahụ ndị na-alụ ọgụ nye ha nkwado nleta ka ha na-eleta in fact ha ga-achị leta ha lakpuo a ga-eleteli ha okay ọ ihe m na-ekwu so onye ayịyọ yọrọ ụnụ ụmụ igbo ọ sị onye chi ịbịa eleta ya na sokoto prison i need to ịga through anybody m ga-enye ndị igbo nọmba enyere m onye ọ sị a ga-akpọ ma achị ịbịa ahụ ya achị ịbịa eleta ya and akwụkwọ a na-akpọ onye ahụ ọ wụrụkwa ọ sị weta ya ego eji ahazi nka nke a mba Ọ wụ iji nabata gị ma ị bịa. ee ịrụ ịchọzi irukwe ọ wụrụnụ nke onye iberibe and ka anyị mesasa ego na sokoto prison iruzi kewe ndị warder ị na-ejewe iche ihe na akpa ị na-eru inye ha 1000 ha mata na ọ na-eme ọ bụdị njakịrị ha worship ọ- ya ha asị na worship ya ka god ha mezie ya chukwu nga ahụ ị na-aghọta? mee ya eze. mezie ya eze ya tee na ebe ahụ mmanụ ma ndị na-ere sugarcane ma ndị na-ere sweet ga ama na mmadụ bịara ebe ahụ ọ ya wụ arịrịọ ọ rịọrọ ndị ọ ya wụ ozi ọ sị m zie unu Oh. na-ayọ unu biko ndị ime ahịa ndị alaba unu ziga 1000 people unu ezigakwaha mmadụ ndị ladipo unu ziga 1000 people unu ezigakwaha mmadụ ndị aspamda unu ziga 1000 people unu ezigaha mmadụ hazienụ onwe unu ogologo weekend ọbụla gaa na mmadụ ole wee na plane meshin plane anyị wụ ndị ego kwa ha anyị wụ ndị ego ka anyị mebie ka anyị gosi mba ụwa ọ wụghị naanị naijiria mba ụwa na anyị kwere ekwe anyị kwere n'ihe onye a na-ekwu otu esi wee nke ebe m dozi wee were ezi wee kwesị ike warụrụ ala ọrụ n'ala igbo jide ụmụ anyị gbuo maka ihe ngịrị ụmụ anyị litere kwuo ihe na ihe ibe ha na-ana anyị ma mgbe ebidoro OPC n'obodo a ha gba ma police station ọkụ nwe ihe ha na-eme enwebede si pụtara n'ala Igbo hụ na asị na ndị IPOB na-agba ihe ọkụ akparịala m ebe niile ha rụgide arụrụ ala contract asari dokubo aga gbuo ụmụ anyị na borrow pit ebe egbujusi ozu ụmụaka ha ya kpọọ ụmụ anyị wee na social media ha na-eboast ya Hmm? na mgbe a na-eme sit at home anyị na-emere onwe anyị sit at home emekwe covid n'ọhịa 3 years enwere ekwu okwu. anyị na-eme onwe anyị sit at home ndị press ekwe ha zuru ike every monday ị ga-akpụ n'ọnwa na sit at home ka ka nọ ụnọnwa na aka na-eme sit at home press alala ha nweghị eji ya mgbe ndị igbo nọrọ onwe ha enwe onye yọga nne enwe onye yọga na-anọ sit at home na aja atụta nwa na kenya

na-eleta Nnamdi Kanu ihe a bụ ozi ozi m ọ ya wụ ihe wụ iwe m jizi tinyezi isi na ka e wee blackmail IPOB ejide ụmụ anyị sụọ akwụ n'ala Igbo
ee madam pinto ịkpụ ka ọma gị n'ọnụ maka na ndị otu amnesty international apụtago ma katọọ ọchịchị nọ ugbu a sị kedu ihe mere na ụmụafọ biafra karịrị otu narị na iri ise bụkwa ndị e gburu n'oge ọchịchị buhari site n'afọ 2016 ruo afọ 2017 na-enwetabeghị ikpe ziri ezi nyere ndị a n'otu n'otu mana e nwere otu ihe m chọrọ ịjụ gị ka ihe siri kwụrụ ugbu a maka na dịka maazị nnamdi kanu pụtarala sị ụmụafọ igbo onye chọrọ ịbịa ịhụ ya bịa hụ m ee ọ dịghị gị karị maka na n'oge a kpọrọ maazị Nnamdi Kanu kpọga ya n'ụlọ mkpọrọ dị na Sokoto ọtụtụ ndị kwuru na mm, ha chọrọ ịkpọpụ ya ebe na-enweghị ndị ga-abịanwu na i checha ka i si aga Sokoto ị sị na mm ka ị nọrọkwa ebe ị nọ ọ dị gị ka n'oge na-adịghị anya wụ Sokoto ọhụ ga-adịzi ka nga mmadụ chọrọ ịga Oshodi bata ọ ya ka anyị na-ekwu nụnụnụ ị na-aghọta ọ ya ka anyị na-ekwu ị fụ na e nwere ee publication anyị mere anyị jụrụ ndị army na ndị ebube agụ biko ụmụ anyị ndị ụnụ mere arrest ma ndị ụnụ tọrọ na be ha mere arrest ebe ka ha nọsị a gaa n'ụlọ ebe ụmụaka nọ anyị mmadụ n'ụlọ ya ọwụ na ịṅụja ya nga emekwana enwebeghị echi ndị agha pụtara zi anyị foto nga ha roundụrụ boys up nga ha na ha na-egiri ọ n'ụlọ ka a na-aga enwere ụmụazị gịnị ka anyị ji enwe ha na a sị ha wụ ndị IPOB so ajụjụ anyị na-ajụzi ugbu a na ebe ka ụmụazị ahụ nọsị e gburu ha egbu bunye anyị ozu ha ha nọ na nga nyenụ ha fair trial so igbo bụ igbo anyị anyị ọtụtụ ihe efulaha anyị n'ije a agaghị alazụ ya azụ ịnọ iji kwado na anyị kweta n'ihe nwa amadi a na-eme maka na eze eri na ebe a gwa ya na anyị kwụ gị n'azụ biko gawanụ sokoto prison gaa letewe ihe e kwuru hmm? nke bụ na a ga-enwe ike agazie n'ụbọchị maka a sị na ọ three three kwa ụbọchị enweta ike ha mee 2020 onye ọbụla nwee ike ịhụ kwa ụbọchị ha mere na mmadụ ee nọ ịchị ịga na ọ naghị egbu oge o

enwere ike nkeji iri atọ 30 minutes agaghị ezu m ịgụ ozi niile nọ ebe a madam pinto kedu ka obi dị gị na ya bụ maazị nnamdi kanu ọ bụ eziokwu na kemgbe a nọ na-akpụgharị ya ụlọikpe i so na ndị kwụ n'ihu ọ kwa ị ghọtago na nke ikpeazụ a ị ga ime enwe m ị gwara m na ị ga-agbarịla mbọ ka ị ga hụ ya na eh, ụlọ mkpọrọ dị na sokoto m sịkwa gị ah madam pinto ọ bụrọkwa obere ihe o kedu ka obi dị gị mgbe ị hụrụ maazị nnamdi kanu ihu n'ihu ịma na maazị Nnamdi Kanu nwoke mara mma okorobịa dị ọcha mana ilezi anya mgbe ọ nọ na DSS amaghị m ọchagazi red amaghị m otu ọ chaga chaga ọ maziri mma karịa ka obi jụrụ m n'ọ wụ na ọ pụtara n'ụdị ya ọcha ya pụta ịma na onye a mụọ amụ ọ na-achake achake ya ozugbo anyị batara o buru ụzọ mụa amụ ahụ na lighten up the room ọnọdụ dozie ahụ ọnọdụ ahụ wee mee gịnị nye m afọ oju maka ụjọ na-atụ mụ bụ kedu ka ọ ya-adị m wee sị ya maazị ị wee na-amazi mma ọ sị m na ndị Sokoto na-eleta m anya Mm. Ee. so ọ ya wụ afọ ju m n'ọ wụ na ọ dị mma and mgbe ahụ ọ nọ na DSS ọ bịa dịka onye na-aya ahụ ị na ọ na-acha weri weri weri mana kịta o doone dị ọcha ịma na ọ dị ka ọ nwere eze mkpawa n'akụkụ hmm. kịta ka ị lee ya anya ya zuo nwa okorobịa mara mma gị hụ mma ya niile ahụ so nke ahụ godu ihe nyere m ezigbo afọ ojuju then m ga-ekenekwa ndị wọda Sokoto hmm. very friendly ma ndị uwe ojii n'ebe ahụ ịbịa adịkwa m sure na North wụ Naijiria hmm. maka polisi n'ebe ahụ adịkwa ka polisi kedu ka ha dị hey ị hụla ebe gị na ndị polisi ga na-egwu egwu na-akparịta amụ otu i jiri chọọ ihe enye gị sị gị were nye gị oche hmm. na-eme gị ka ị wụ mmadụ in fact enwere ofu onye e, polisi sị m ọ ya search anụ m na m si agwa ya gaa mata akwa ka ọ were nọọ ịma mgbe a na-egbu n'onwe emetụsị aka enwe nwaanyị n'ebe m sị kekwanụ nwaanyị ga-emetụ m aka ya sị m na ya wụnụ nwaanyị m sị ya mba gaa mata akwa anyị mụọ amụ ọ sị m ngwa m gawa i ru ebe ahụ a sị gị nọdụ n'oche ndị wọda ha na-elede mmadụ anya n'ihu a na-eme ka mmadụ a na-eme ka mmadụ a na-elede ha ma ị na-enye ha ego ma ị na-enye ha ego nke a m ga na ọkwa Kuje prison hmm. mgbe na-eji nwanne Nnamdị Kanu ndị ka ndị agburu nwanne agburu kawadị mma nwanne e eh, edewe m n'ọchị ị ga-ama ihe ị ga-eme ị nọdụ ebe ahụ isi nweghị uche ya anyị nweghị sense ihe ị kwesịrị ime gara ha ebe ahụ ka ọzọ before ihe ọnụ jụọ ha ha abụghị ochie na ọfụrụ ihe a ga-ebogodo gị ebo ị ga-alụgodo nke na dụtụ to God na ọ wụdị ihe mere ndị na ndị bịa prison emeche prison ah, mana Peter obi dị m ụtọ n'ụtụtụ a ọbụla dị ndị na-ege anyị enweghị ụzọ dị na YouTube YouTube achalugo ọkụ agaghị m agụzi ndị a niile agaghị m amaghị ebe m ga-ebido

Ee, m gaa hụ maazị Nnamdị Kanụ m bịakwa ebe a m gwa unu ihe o kwuru unu anụgo na ọ sị onye chọrọ ịbịa bịa hụ ya enweghị onweghị much protocol enweghị Ọ maghị dị, eh, eh, m ga-enye gị mpụ ụgbọala Ịga-eje ma mba ka ya bụ etinyere maazị gị nọmba Ndụbụisi. ee ekwuo ya m ga-etikwe ya n'ihe m ga-ekwu mgbe m ga-ezikwe dị ozi ọnụ chọ ha onye ọbụla chọrọ ịga kpọọ onye a i ruo na Sokoto ị kpọọ ya ị sị anị na-abịa in fact ama m onye ọjibụ nwụchikwa kọọlụ ndị ga-abịa ihe nwanna ịkpọ egwu anị na-abịa mgbe ka mma ịga na-awụ weekend mm-hmm. maka ordinary day a na-enwe oge mana weekend from Saturday 8 to mgbe ọ bụrụ o ji sọ gị Saturday and Sunday ọ kakwa ndị business mma ma ọ wụ ndị na-arụ ọrụ bekee mma and ị nwere ike ịnwetakwa flight ọ dịka united united air and eh, ah, ka ezi e nwere two air na-aga sokoto ahụ Aero Aero Aero nwere ike ịnweta Aero from here to sokoto ee ma ọ dị ọkwa ọ galakwa ha ọnụ like that ụmụ ihe 250 ị nwetara eh, 500 ị nwetara to and fro ma ị gbaa ya ya ị nwetara ya ee then eh, ọ bụ eze ndị igbo na sokoto m ga enwe ihe eze ndị igbo kwuru which ee m ga-ama otu m ga-esi ama m otu m ga-esi zie ya bụ ozi ọ sị ka a fọmụọ committee n'ebe a ha nọ ka ha nwee ike inye aka maka ndị na-abịa abịa ọ wụ na a ga-enwe ndị taxi ole na ole a ga-ahazi Ga na-ebute ga-enwe nọmba ha ị na-abịa sị gị kpọọ nọmba taxi a ga na-ebute so na e nwee ike ịfọm mhm, ndị be anyị anyị abịago n'ijedebe ihe onyonyo a gị nwa nenere ihe a kedu ihe i che i kwete na nwaanyị a tinyere nnu na ose na ogiri na yabasị ka ndị mmadụ si ekwu ka i kwete na ihe niile o kwuru ebe a gbam bụ ihe niile nwanne anyị nwoke bụ Nnamdi Kanu gwara ya kedu ihe i che na ihe onyonyo a biko deere ebumnobi gị biko unu echezọkwana ị like ị share ị subscribe to ihe onyonyo a ma daalụnụ ndị be anyị ụmụnne m nwaada lọlọ nneka chimezie anyị kenekwara ka i si wee je fụ nwanne anyị nwoke ndewo daalụ rinne